Siar i bhfiche fiche a haon, bhí gá le hathimirt nuair a chuaigh Luachma Caisleán Laighnigh in iomaíocht leis na Sáirséalaigh Dúrlas Éile. Ar deireadh, ní raibh eatarthu ach aon chúilín amháin agus is ag Luachma Caisleán Laighnigh a bhí an lámh in uachtar. Bhain na Sáirséalaigh díoltas amach anuraidh nuair a chloíodar iad sna babhtaí leathcheannais ach ar deireadh, fágadh croíbhriste iad sa chluiche ceannais nuair a chailleadar an athimirt arís. Cé acu den dá fhathach seo a bheadh i gcluiche ceannais na bliana seo? Mac Dara Mac Donncha i mbun tráchtaireachta. Tá neart Craitheach ag imirt le Luachma Caisleán Laighnigh, seachtar díobh ar fad is iad uilig gaolta. Beidh Lorcan Egan sa líne leathchúil in áit Eoin O'Connell. Leanann Noel McGrath i lár na páirce agus sé John a dheartháir an príomh-aimsitheoir sna tosaithe. Má tá teaghlach láidir ag Luachma Caisleán Laighnigh, tá muintir McCormack 's muintir Maher lárnach do na Sáirséalaigh. Sé Rónán an comhchaiptín agus a n-imreoir is aitheanta. Beidh Liam McCormack sa líne leath-thosach in áit Mossie McCormack. Tuaim Uí Mheára ag fanacht le buaiteoirí an chluiche seo. D'imir siadsan inné is bhí bua acu. Luachma Caisleán Laighnigh agus é sin faighte thar barr ansin ag Ed Connolly. Ed Connolly ag tabhairt faoin scór, ah, scór álainn ag Ed Connolly, an bó díreach. Rug sé ar boc amach thar an trasnán. Martin tús níos fearr curtha ag Luachma Caisleán Laighnigh ar chúrsaí anseo. Sáirséalaigh, bhí máistreacht acu ar chraobh an chontae anseo ar feadh roinnt mhaith blianta ach le tamall anuas níl mórán déanta acu. Sé do Sheáin Uisigh, Cian Stakelum. Stakelum ar aghaidh go dtí Cathal Moloney, Moloney siar agus an ceann sin scuabtha isteach íseal. Tá sé faighte. An pas isteach go dtí Paddy Creedon, seo seans ar chúl agus cúl faighte ag Paddy Creedon. Chéad scór ach scór mór faighte ag na Sáirséalaigh. Pas deas curtha isteach ansin ag Liam McCormack, bhí báite aige. Noel, Fanann sé íseal leis an bpoc sleasa. Imirt deas ansin ag John McGrath. McGrath ar ais arís anois amach go dtí Ed Connolly. Ed Connolly ag breathnú ar an sprioc. Tá sé cóngarach don taobhlíne. Muinín a dhóthain tabhairt faoi agus cruinn a dhóthain. Ceann sin briseadh síos ach an tseilbh faighte ag na Sáirséalaigh arís, níl ach an scór amháin faighte acu. Pointe buailte isteach agus tá sé seo faighte anois ag Paddy Creedon arís, Creedon ag gearradh isteach ar gcúl, bhuaiteach chun an dara cúl a fháil. Tá an dara cúl scóráilte ag Paddy Creedon! Níl ach dhá scór ag na Sáirséalaigh ach dhá chúl atá i gceist. Is seo é an buachaill atá in ann na scóranna a aimsiú má chuirtear an sliotar ina threo. Ghearradh sé greim an-deas. Mar sin, tá siad cothrom anseo. Bhí briseadh síos coinníollacha deacair go maith anois do na himreoirí ar an dá fhoireann. Déanadh faighte ar ais ag na Sáirséalaigh, faighte ansin ag Cian Stakelum. Stakelum ar aghaidh anseo anois. Ruathar breá anseo anois ag Conor Stakelum. Conor fós ag dul i ruathar anois, tá ceathrar timpeall air. An pas curtha amach aige go dtí Paddy Creedon. Dhá chúl scóráilte ag Paddy agus anois tá cúilín aige le cur leis an dá chúl, an t-aon scórálaí atá ag na Sáirséalaigh go dtí seo. Aidan McCormack ag dul trasna. Sár-obair sin ag Willie Eviston. Go raibh arís anois le Pas isteach. An chomhimirt anseo faighte ar ais ag John McGrath anois, John McGrath ag tabhairt faoin scór, John McGrath go hálainn thar an trasnán. Brian McGrath a thosaigh an ghluaiseacht sin. Coinníollacha gránna anseo mar a fheiceann sibh. Ag titim i mbéal an chúil. Amach ar an taobh agus é faighte anois ag Liam McCormack, an fear a thosaigh agus Liam McCormack ag casadh thart. Liam McCormack thar an trasnán. Seo an poc amach anois agus bearna is lú idir na foirne. Briseadh amach ansin agus í faighte thar barr ag Noel McGrath, imreoir chomh heacnamúil mar go bhfuil fís iontach aige, pas simplí trasna ansin aige. Tá sé buailte isteach ag Joey Hennessy. John McGrath fanacht ag iarraidh seilbh a fháil, bhfuil sí faighte aige? Tá sí faighte ag John McGrath, casadh deas ag John. Fós aige, ceann sé buailte, is iarracht á chomáint, buailte go hálainn aige, an-scór ag John McGrath ansin. Poc amach ag teacht anois agus é dhá chúilín idir na foirne. Seo do James Armstrong anois, osclaíonn James na guaillí, tugann sé faoi agus í buailte go hálainn ag James agus tá siad cothrom arís eile anseo. Glanta amach ag an gcúl báire. Clibirt eile anseo, cé thiocfas amach as an gclibirt sin? Noel McGrath atá ag teacht amach as. Ar aghaidh go dtí Ciarán Connolly, Connolly ar aghaidh anois. Á, pas deas íseal buailte isteach anois, faighte anois ag John McGrath. Seans ag John, tá sí buailte aige agus tá sí buailte thar an trasnán agus tá Luachma Caisleán Laighnigh imithe ar ais chun cinn. Is an slua atá anseo brúite siar go dtí cúl an ardáin anseo chun foscadh a thógáil ón mbáisteach atá sách trom. Pas buailte isteach sa spás anois, briseadh an liathróid sin síos. Cosaint mhaith déanta. Cosantóir na Sáirséalach. Tá an tseilbh caillte aige, obair mhaith ansin ag tosaithe Luachma Caisleán Laighnigh chun seilbh a choinneáil. Seo do John McGrath. Bhfuil cúilín eile ag teacht do John McGrath? Tá McGrath ag imirt thar barr ar fad inniu. Ceithre chúilín eatarthu. Robáil déanta anois. Bhfuil a tríú cúl meas tú ag teacht? Ach tá anois tá siad ag oibriú. Ghearr an cúl oibre caite buailte. Tá sí stoptha ag an gcúl báire. Ní raibh dóthain cumhachta san iarracht. Níl sé sásta leis na cosantóirí. a thugann seans don tosach an iarracht a bhualadh ach sábháilte go compordach aige. Áit is féidir le 2-7. Seo anois Pa Bourke, seanfhondúir Pa, á gleoite ag Pa. De ghnáth bíonn sé ag péinteáil na línte anseo ach tá sé in ann an sliotar a chur thar an trasnán go fóill. Pádraic Maher ag breathnú anseo. Dhá chúilín idir na foirne mar sin. Tréimhse maith anseo anois do na Sáirséalaigh. Siar go dtí Darragh Stakelum, Darragh Stakelum, b'éigean dó casadh siar chun an liathróid a bhualadh, tá sí buailte go deas ag Stakelum agus anois níl ach cúilín amháin idir na foirne. Caite isteach ag an réiteoir. Pas curtha chun cinn. B'fhéidir go scór a chothrom ag teacht anseo. Obair mhaith anseo ag cosantóirí Luachma Caisleán Laighnigh agus Denis Maher slogtha ansin agus é plúchta ar deireadh. Tá siad ag teacht amach anois, na coinníollacha anseo, b'fhéidir. gur fearr Luachma Caisleán Laighnigh cuid níos láidre go fisiciúil ná mar atá imreoirí na Sáirséalach. Ach tá an tseilbh acu anseo anois agus an-phíosa comhimeartha. Pas curtha ar aghaidh anois. Seans ar scór, b'fhéidir. No, an bhfuil an ceann sin buailte isteach sa gcoirnéal? Ó, tá spás anseo anois ag Ciarán McGrath. Ciarán McGrath, casadh thart. Ciarán McGrath thar an trasnán agus d'fhéadfadh sé sin a bheith cinniúnach anseo. Dhá chúilín idir na foirne. Coimhlint spéisiúil anseo i gcluiche leathcheannais Thiobraid Árann. An cluiche ceannais ar siúl coicís seo inniu. Luachma Caisleán Laighnigh péire chun cinn, beidh siad ag imirt sa cluiche leathcheannais peile an tseachtain seo chugainn. Seo seans leis an scór, pas curtha trasna anseo, seans ar chúl b'fhéidir, an-tsábháilt déanta ag an gcúl báire Patrick McCormack ansin. Bhí an tsábháilt le déanamh mar dá ngabhadh sé sin isteach, bheadh deireadh déanta ar fad leis seo, ach rinne sé thar barr an iarracht a stopadh. ó Ciarán McGrath. Buailte amach mar sin. Gach duine ag feadaíl as Luachma Caisleán Laighnigh, ach níl ach fead amháin atá tabhachtach anseo. Scuabtha amach agus tá an fheadóg séidte ag an réiteoir agus an bua ag Luachma Caisleán Laighnigh.